onye chọọ ichi ọzọ o chie nke ọsị na nke ezu nke izu n'obodo dị otu a onwe ya chọrọ ịbụ onye abụọ ma onye atọ ọ nke izizi nke mbụ ị fugo ihe o jiri dị iche a pụtara n'oche ka e wee nee ha anya Madam, bịa nụ. afọ ụjọ

obodo na-eto ndị a m na-ele anya ebe a obi ana-esi m ike na asụsụ Igbo nwere ọdịnihu ọdịnihu asụsụ Igbo siri ike ọ ghaghị ịgbanye mgbọrọgwụ ka ọjị maka na aka enweghị ike ifopụ ọjị iwere magharị elu magharị ala enwe magharị elu magharị ala enweghị ike ifopụ ọjị onye ọ sọrọ ya bụ onye ọ sọrọ mkpụrụ a nna anyị kụrụ ọ mịtawala mkpụrụ ọbụla a kụrụ n'ala ebumnobi ya bụ ka o tozuo dị ka osisi zuru oke mịa mkpụrụ ọ bụ mkpụrụ ya ka anyị na-ahụ ihe a okoro na agbọghọ ụmụ radiant high school ọ bụrụ na ka a na-enyefe ihe a n'aka anyị na-atụ anya na ihe dịka afọ iri na-abịa abịa na afọ iri abụọ na-abịa abịa mgbe unu ga na-azụ ụmụ unu na-azụpụta ha mma ha ga na-erite uru dị etu a wee na-asị n'aha ndị nkụzi Igbo ndị kwere na asụsụ na omenala Igbo ga-adị unu ritere ihe nrite a

Radiant High School nọ n'etiti anyị Odoziakụ Azọma Chinenye ododo ya nọkwa ya nọkwa ebe a bụ Ezechukwu Ifeọma Odoziakụ Ezechukwu Ifeọma ha gbalịrị biko kụọrọnụ ha aka biko

mmụta akwụkwọ ntinye akwụkwọ ntinye ntinye biko aga m achọ ka m kpọlite osote onye isi nsogbu dị asụsụ Igbo na Lagos Odoziakụ Eze ka ọ pụta kelere anyị ọha na eze dị n'ebe a ka anyị wee chọwa ụzọ onye mara ebe o doro ịzụta enwetakwa ife ọzọ ee maka enwere nke ndị bekee na-akpọ anọcha anọ ọrịa e kechaa n'ama e kechachaa n'ama e kee na mkpuke Ehe, ndị ime ụlọ ndị kọmitii ọkọta ọkọrị n'ọnụ abịacha n'azụ ụlọ Ehe, ọ bụrụ na udokwacha anyị okwu ụkọchukwu obi

ọ dị anyị niile n'aka biko ka anyị gbaa mbọ n'ụdị na ụdị ọbụla wee na-eme ka ụmụazị na ndị ọzọ wee mụta asụsụ Igbo mara etu esi asụ ya mara etu esi agụ ya marakwa etu esi ede ya ihe a bụ mbọ dịịrị anyị ihe a bụ ọrụ dịịrị anyị chineke kekwaranụ ụwa kee asụsụ ma ihe ọ na-eme anyị ga-ahapụzi asụsụ anyị ka ọ nwụọ so ana m ekele unu o ka chineke gọzie unu na ọbịbịa unu bịara nke taa obere nke afọ ọzọ ga-akarị nke taa n'aha Jizọs otu unu si wee bịa n'afọ a mmadụ na-anọ ebe a ọ ga-abụ ugboro ugboro ugboro iri afọ ọzọ a ga-abịa abịazie ebe a mmadụ ama ahụzi ebe ọ nọ maka na a ga-ama n'ezie na anyị ebidola ihe anyị kpọrọ em, mpụta anyị a ihe anyị kpọrọ ya bụ gịnị ka ugo ebilie ya bụ ugo bụ asụsụ igbo ebiliela ọ ma adakwanụ ada ugo amaka asụsụ igbo amaka ugo amaka ya bụ asụsụ igbo dị ka gịnị ya bụ ugo ebiliela ọ ga-efere na-eme gịnị na-aga ọ ga-efere na-arị elu ya bụ n'afọ ọzọ afọ ọzọ ga-akarị afọ nke a ana m asị daalụnụ deeme deeme ndewo A kụọrọ ya aka. Biko, tupu o si n'ebe